Port Láirge, beidh siad ag súil le tús maith a chur leis an aicsean ansan. Ceann ansan ag taisteal, ag taisteal agus ag taisteal thar an trasnán ansan, Mark Harte agus spás agus seans anois ag Tiobraid Árann amach go dtí uimhir 17 Senan Butler, seans ar an gcéad cúilín agus an ceann san imithe isteach ag Butler. Tá na foirne cothrom, scór maith ag tríd i Craobh na hÉireann. Deis anois ag Port Láirge, iad ag smaoineamh ar chúl agus deis fós ansan. Ag an deireadh tá an ceann san tiomáinte isteach. thar an trasnán. Ionsaí briste suas mar sin ach an pas sin gan a bheith iontach obair le déanamh ansan ag Conor Keane. Fé dheireadh tá seans ag Tiobraid Árann agus tá sé sin seolta isteach agus seolta thar an trasnán. Tiobraid Árann chun tosaigh 6 ag smachta go hálainn. Deis ar scór ansan an ceann sin oibrithe isteach go healaíonta thar an trasnán agus sin tríd agus smachta go hálainn ag Oisín O'Donoghue ó Chaiseal Rí Chormaic. Féachann sé in airde ag tabhairt fé chúilín sin scór an chluiche go dtí seo ag an lántosaí Oisín Ó. Deis bheag an-ard ansan agus seans ar scór eile ag Tiobraid Árann agus iad san ag teacht ró-éasca trí tosaithe Thiobraid Árann ag taispeáint i bhfad níos fearr. Luas iontu, an ceann seo bailithe go hálainn ach tá deis anso ag Tiobraid Árann ar chúl agus an ceann seo neadaithe ag Paddy McCormack. 1-2. Anois, deis ag tosaithe Phort Láirge taispeáint anso tráthnóna, an fear sa chúinne Conor Tobin ó Bhaile Mhic Gonair sin níos fearr. Theastaigh sé sin uathu. An ceann san amach go dtí an cliathán áit atá Ben O'Sullivan ag fanacht. Fé bhrú ansan uillinn an-ghéar an ceann san tomhaiste thar an trasnán. Scór an chluiche ansan. Cillian Ryan ag taispeáint go maith. Jack Twomey anois. Ceann san ag Twomey, bhuel sin dhá scór maith as a chéile ansan ag Port Láirge, Ben. Imeall na cearnóige agus b'fhéidir O'Donoghue leis lámh a chur in airde. Tá an ceann san ag taisteal, ag taisteal agus thar an trasnán ag an deireadh ag Jim Ryan, scór maith caillte agus b'fhéidir go bhfuil seans ar scór eile ag Port Láirge roimh an briseadh. Uillinn an-ghéar ansan ag Michael Morrissey agus, bhuel, sin sárchúilín ag fear ón Chuisleo. Imir trí Tiobraid Árann ag bogadh níos fearr, níl aon cheist fé. Deis ansan ag Adam Daly, trí chúilín go dtí seo ag Daly. Á, sin sárchúilín ag an bhfear lár páirce atá go mór. Tiobraid Árann arís chun tosaigh an ceann seo. Uillinn géar go maith ag Paddy McCormack. Triailte agus thar an trasnán. Scór den chéad scoth ansan ag Paddy. Ar na himreoirí sinsear. Deis ansan ag Oisín O'Donoghue. Tá sé sin imithe díreach thar an trasnán ansan ag an cúl cú. Thiobraid Árann sin é Jamie Ormond leis an ceann san ag Twomey treoraithe isteach agus tá sé sin go healaíonta thar an trasnán ansan ag. Tuirlingt. Walsh le lámh a chur in airde b'fhéidir. An briseadh anois ag teastáil ó Phort Láirge agus tá cúl acu ag deireadh. Neadaithe sa líontán theas. Fad go leor leis an iarracht sin ag Cillian Ryan. Ó, smachtaithe go hálainn istigh. B'fhéidir go bhfuil deis ann. Cúl agus tá sé críochnaithe sa líontán. Seo tástáil air. Chun an bhearna a chur anois go dtí. Ceithre chúilín. Buille maith ag Carey. An ceann san ag casadh laistigh den chúl ag an deireadh. Deis ag Tiobraid Árann. An ceann san ag taisteal. Á, cad é mar chúilín ansan. Sár. Cosaint Phort Láirge ansan bocht, iomarca spáis tugtha agus scór maith eile ansan ag na.